ne badenw yani an ka na an da mɔgɔ o kuma la facebook kɔnɔna la sisan arinaki dɔ wulilen bɛ facebook kɔnɔ k'a cari n bɛ a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ aw k'aw kɔlɔsi a la kosɛbɛ kosɛbɛ arinaki in ye mun ye video dɔ de bɛ bila ka na a sɛbɛnnen bɛ video in kɔnɔna la c'est toi dans cette vidéo u b'a a bila ka taa i ka inbox messenger de kɔnɔ a mana bila ka taa kɔnɔ e bɛ curiosité bɛ e minɛ e b'a fɔ k'e bɛ video in dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛ dɔrɔn o ye virisi o ye u kelen bɛ o la u b'i ka information i ka données bɛɛ dɛ i bɛ taa page internet min kan ale piratelen don u b'i ka mot de passe ani i ka information u b'a a bɛɛ de suɲɛ ka bɔ i kun i ka facebook tɛ kɛ i ta ye bilen ne dun b'a a fɔ aw ɲɛna ne badenw aw k'aw kɔlɔsi nin na sisan arinaki kura min wulilen don piratiw u b'i ka information nafamaw bɛɛ ta i ka facebook kɔnɔna la i ka facebook tɛ kɛ i ta ye bilen ni a y'olu mesaji nin sɔrɔ n'a y'a video in sɔrɔ a kana dayɛlɛn dɛ a kana dayɛlɛn ni a sɔrɔla k'a fɔ ko i teri dɔ walima i limana dɔ de y'a bila ka na d'i ma facebook ko in ye mun ye i teriw ani i i limanaw n'i ka fami mɔgɔw dɔ de bɛ videow bila ka na d'i ma e bɛ da tigilamɔgɔ la k'a fɔ k'i bɛ video in dayɛlɛ ko paske a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ko c'est toi dans cette vidéo n'i y'a dayɛlɛn dɔrɔn i bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ i b'a tigilamɔgɔ wele k'a fɔ ko un karisa i filɛ ne ka video min bila ka na di yan nɔ ɛ i ka facebook piratera dɛ i kɔlɔsi joona joona dɛ i k'i ka mot de passe changer rapidement ni o ma kɛ n'a sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ filila ka a dayɛlɛ o tɛ baasi ye o ko mana kɛ cogo o cogo fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la dabali bɛ tigɛ a la solution bɛ sɔrɔ a la o la rapidement e bɛ i ka mot de passe i bɛ don i ka paramètre kɔnɔ k'i ka mot de passe k'a falen n'i t'a ɲɛdɔn o tɛ baasi ye a di maa dɔ ma o k'a falen joona joona u kana se k'i ka informasiɔnw suɲɛ o kun kunnafoniya teliman don k'a di aw tulo kan e mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin vidiyo in daminɛ lamɛn n b'a laɲini i fɛ i ka vidiyo in i k'a partaze walasa i ka se ka mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ kisi nin arinaki in ma facebook kɔnɔna la a bɔlen don tile fila in na cogo min na ala de b'a dɔn a k'aw kɔlɔsi video minnu bɛ bila ka na di aw ma aw ka inbox kɔnɔna la n bɛ segin a kan a k'aw kɔlɔsi a la c'est très très important o la a b'aw yɛrɛ a b'aw kisi a b'aw matarafa olu fɛnw ma bamananw ka kuma don ko maa nakun ka kɔrɔ i yɛrɛ ye an ka na an ka ko la